Fáilte romhat chuig an bpodchraoladh seo ar www.isféidirleat.ie, sraith 12, Agallamh do Nuacht TG4 ag a seacht a chlog. Gheobhaidh tú na nótaí a théann leis an bpodchraoladh seo faoin nasc An tSraith Pictiúr 2012 ar an suíomh. Beidh an tSraith Pictiúr os do chomhair fad is atá tú ag éisteacht leis an bpodchraoladh seo. Slide 2, Pictiúr 1 San Ionad Siopadóireachta, 2 a chlog, ina suí ag ligean a scíthe. Slide 3, Abairtí simplí do Phictiúr 1 An Satharn a bhí ann. Bhí Pádraig agus Peadar ag siopadóireacht san ionad siopadóireachta. Bhí sé a dó a chlog san iarnóin. Bhí an bheirt acu ina suí ag ligean a scíthe. Slide 4, Forbairt foclóra ar phictiúr 1. An Satharn a bhí ann nuair a chuaigh beirt deartháireacha, Pádraig agus Peadar, ag siopadóireacht san ionad siopadóireachta. Bhí an áit plódaithe le daoine agus bhí rogha fhairsing siopaí ann. Thart ar a dó a chlog, bhí an bheirt acu spíonta amach. Shuigh siad síos ar feadh tamaill bhig chun a scíth a ligean. Slide 5, Pictiúr 2. Iriseoir agus fear ceamara. An raibh Gaeilge acu? Bhí siad sásta. Slide 6, Abairtí simplí do Phictiúr 2. Bhí iriseoir agus fear ceamara ó TG Ceathair san Ionad Siopadóireachta ag an am céanna. Chuaigh siad sall chuig na déagóirí. Chuir siad ceist orthu an raibh aon Ghaeilge acu. Bhí na déagóirí sásta cúpla ceist a fhreagairt. Slide 7, Forbairt Foclóra ar Phictiúr 2. Gan mórán moille tháinig iriseoir TG4 chomh maith le fear ceamara anall chun labhairt leis na déagóirí. Bhí siad ag iarraidh a fháil amach an raibh aon Ghaeilge ag na déagóirí. Agus an mbeidís sásta agallamh a dhéanamh os comhair an cheamara do nuacht an lae sin? Bhí suim acu in a leithéid, mar sin d'aontaigh siad leis gan mórán drogaill. Slide 8, Pictiúr 3 An raibh daoine óga sona sa lá atá inniu? Tuairimí na ndaoine óga ar an ábhar. Nuacht ag a seacht. Slide 9, Abairtí simplí do Phictiúr 3 Bhí an t-iriseoir ag iarraidh a fháil amach an raibh daoine óige sona sa lá atá inniu ann. Bhí tuairimí na ndaoine óige ag teastáil uaidh. Bhí an t-agallamh seo do Nuacht ag a seacht a chlog. Slide 10, Forbairt foclóra ar Phictiúr 3. Dúradh leis na déagóirí go mbeadh an t-agallamh faoi shaol daoine óige an lae inniu agus faoi cén chaoi a mothaíonn siadsan faoi. Chomh maith leis sin, bheadh seans ag na déagóirí a dtuairimí féin a nochtadh go neamhbhalbh ar an gclár. Cuireadh tús leis an agallamh agus bhí sceitimíní ar na déagóirí. Slide 11, Pictiúr 4 Deacair poist fháil, easpa airgid, tuismitheoirí ag cur isteach air, ag caint faoi chúrsaí scoile, am saor, bia maith, saol sóisialta iontach. Slide 12, Abairtí simplí do Phictiúr 4. Cheap Pádraig go raibh sé deacair poist a fháil sna laethanta seo. Bhí easpa airgid ag daoine óige. Bhí tuismitheoirí ag cur isteach ar Mháire mar bhí siad ag caint faoi chúrsaí scoile an t-am ar fad. Ach, ar an láimh eile de, bhí am saor, bia maith agus saol sóisialta iontach ag daoine óige. Slide 13, Forbairt foclóra ar phictiúr 4 Thosaigh Pádraig ag caint faoi easpa post an lae inniu go háirithe do dhaoine óige. Agus labhair sé amach faoi na éifeachtaí a bhaineann leis sin ó thaobh na heacnamaíochta de. Labhair Máire faoi na tuismitheoirí. Uaireanta cuirtear an iomarca brú ar dhaoine óige ó thaobh cúrsaí scoile de. Chun cothromaíocht a chur san agallamh, labhair Peadar amach faoi na buntáistí, ina measc siúd, am saor, bia maith agus saol sóisialta iontach. Slide 14, Pictiúr 5 Cén t-am a bheidh an nuacht ar siúl? hata, t-léine, TG Ceathair, Súil Eile. Slide 15, Abairtí simplí do Phictiúr 5 Bhí ceist ag Máire ar an iriseoir cén t-am a mbeadh nuacht ar siúl. Anocht ag a seacht an freagra a fuair sí. Fuair na déagóirí t-léine agus hata saor in aisce le TG Ceathair, 'Súil Eile' scríofa orthu. Bhí áthas an domhain orthu. Slide 16, Forbairt foclóra ar Phictiúr 5. D'fhiafraigh Máire den iriseoir cén t-am a mbeadh an nuacht ar siúl. Anocht ag a seacht! arsa an t-iriseoir léi. Tugadh t-léine agus hata TG4 don bheirt acu. Bhí áthas an domhain orthu agus bhí siad ag tnúth go mór leis an nuacht an tráthnóna sin a fheiceáil. Slide 17, Pictiúr 6 Mam, Dad, Pádraig, Peadar Cheap sí go raibh siad an-mhaith agus spéisiúil. Níor aontaigh sé leo. Slide 18, Abairtí simplí do Phictiúr a Sé Bhí Mam, Dad, Pádraig agus Peadar ag féachaint ar an nuacht an tráthnóna sin ar a seacht a chlog. Cheap Mam go raibh na tuairimí an-mhaith agus spéisiúil. Níor aontaigh Dad leo nuair a dúirt sé go raibh siad faoi bhrú. Slide 19, Forbairt foclóra ar phictiúr a sé. Bhailigh an teaghlach ar fad timpeall na teilifíse don nuacht an tráthnóna sin. Ní raibh sé fada go raibh na buachaillí ar an teilifís. Baineadh geit as Mam cé chomh haibí is a bhí na buachaillí. Cheap Mam go raibh siad an-mhaith agus go raibh tuairimí an-spéisiúil acu.

Cén topaic a bhí á clúdach san agallamh? Céard iad na buntáistí a bhí ann chun a bheith i do dhéagóir, dar leis na déagóirí? Cad a fuair na déagóirí saor in aisce i ndiaidh an agallaimh? Cad a cheap Mam faoi thuairimí na mbuachaillí? Sin deireadh an cheachta. Go raibh míle maith agat agus go n-éirí go geal leat!